Jenesis isi nke asaa Jehova sị Noa, Baa n'ụgbọ ahụ gị onwe gị na ụlọ gị niile, n'ihi na gị ka m hụworo bụ onye ezi omume n'ihu m n'ọgbọ a. N'ime anụ niile ọ bụla dị ọcha, ị ga-achịpụtara onwe gị asaa asaa, oke na nwunye ya, chịpụtakwa abụọ abụọ n'anụ na-adịghị ọcha, oke na nwunye ya. ụfọdụkwa n'ime anụ ufe nke eluigwe asaa asaa oke na nwunye ya idebe mkpụrụ ndụ n'elu ụwa niile. N'ihi na ọ fọdụrụ ụbọchị asaa mụ onwe m ga-eji ime ka mmiri zosaa n'ụwa mkpụrụ ụbọchị iri anọ ehihie na abalị. M ga-ekpochapụkwa n'elu ala ihe niile ọ bụla dị ndụ nke m meworo. Noa wee mee dị ka iwu niile si dị nke Jehova nyere ya. Noa gbara narị afọ isii mgbe oke ide mmiri ahụ dị n'elu ụwa. Noa wee si n'ihu mmiri nke oke osimiri ahụ baa n'ụgbọ ahụ, ya na ụmụ ya ndị ikom na nwunye ya na nwunye niile nke ụmụ ya ndị ikom. N'ime anụ dị ọcha na n'ime anụ nke na-adịghị ọcha, na n'ime anụ ufe na ihe niile ọ bụla nke na-akpụ n'elu ala, abụọ abụọ bịakwuru Noa n'ụgbọ ahụ, oke na nwunye dị ka Chineke nyere Noa iwu. O ruo mgbe ụbọchị asaa ahụ gasịrị na mmiri nke oke ide mmiri ahụ dị n'elu ụwa n'afọ nke narị isii nke ndụ Noa, nke iri na asaa n'ọnwa nke abụọ, ụbọchị ahụ ka a gbawara isi iyi niile nke oke ogbu mmiri, e meghekwara windo niile nke eluigwe. Oke mmiri ozuzo ahụ wee dị n'elu ụwa mkpụrụ ụbọchị iri anọ, ehihie na abalị. N'otu ụbọchị ahụ ka Noa na Shem na Ham na Jafet, bụ ụmụ ndị ikom Noa, na nwunye Noa, ha na nwunye niile nke ụmụ ya ndị ikom bara n'ụgbọ ahụ. ha onwe ha, anụ ọhịa niile ọbụla dị iche iche, anụ ụlọ niile ọbụla dị iche iche na ihe niile ọbụla dị iche iche na-akpụ akpụ na nke na-akpụ akpụ n'elu ụwa na anụ ufe ọbụla dị iche iche, aha nnụnụ niile ọbụla. Ha wee bịakwuru Noa n'ụgbọ ahụ, abụọ abụọ n'ime anụ ahụ niile nke ume nke ndụ dị n'ime ya. Ndị bịara n'ụgbọ bara oke na nwunye sitere n'anụ ahụ niile, dị ka Chineke nyere ya n'iwu, Jehova wee mechibido ya ụzọ n'ime. Oke ide mmiri ahụ wee dị n'elu ụwa mkpụrụ ụbọchị iri anọ, mmiri ahụ wee baa ụba bulie ụgbọ ahụ. e wee si n'elu ụwa bulie ya elu, mmiri ahụ dị ike baa ụba nke ukwuu n'elu ụwa, ụgbọ ahụ wee na-agagharị n'elu mmiri. Mmiri ahụ dị ike nke ukwuu n'elu ụwa, e wee kpuchie ugwu niile dị n'elu nke dị n'okpuru eluigwe niile. Kubit iri na ise ka mmiri ahụ dị ike site n'elu ugwu, e wee kpuchie ugwu niile. Anụ ahụ niile nke na-akpụ akpụ n'elu ụwa wee kubie ume, n'ime anụ ufe, n'ime anụ ụlọ, n'ime anụ ọhịa, n'ime ihe niile ọ bụla na-enupụta enupụta nke na-enupụta n'elu ụwa, na mmadụ niile ọ bụla, ihe ọ bụla nke ume nke mmụọ nke ndụ dị n'oghere imi ya abụọ, n'ime ihe niile ọ bụla nke dị n'ala ọkpọ nkụ, ọ nwụrụ anwụ. O wee kpochapụ ihe niile ọ bụla dị ndụ nke dị n'elu ala, ma mmadụ ma anụmanụ ma ihe na-akpụ akpụ ma anụ ufe nke eluigwe, e wee kpochapụ ha n'ụwa. O wee fọdụ naanị Noa na ndị ya na ha nọ n'ụgbọ ahụ. Mmiri wee dị ike n'elu ụwa narị ụbọchị na iri ise.